Soapy, bunaithe ar an ngearrscéal The Cop and the Anthem le O. Henry. Bhí Soapy ina shuí go míshuaimhneach ar a bhinse i Madison Square. Bhí an geimhreadh ag teacht. Bhí na héin ag fáil réidh don turas aduaidh. Bhí mná an-chineálta dá bhfir, iad siúd a bhí ag lorg cóta fionnaidh don drochaimsir. Thit duilleog dhóite ag cosa Soapy. Nuair atá na comharthaí seo san aer, bí cinnte nach fada uainn an geimhreadh. Bhí sé in am do Soapy a bheith ar a shlí. B'éigean dó beart a bheith idir lámha aige don doineann a bhí roimhe. Ní hé go raibh sé ag smaoineamh ar shaoire mara nó ráithe sa Róimh. Rith a smaoineamh le trí mhí sa phríosún ar Oileán Blackwell. Leaba teolaí agus rogha bia agus faoiseamh ón ghaoth aduaidh nimhneach. B'é sin a rún. Níor iomarca é. B'ar Oileán Blackwell a chaitheadh sé saoire an gheimhridh. Agus bhí sé in am anois. Na nuachtáin a bhí sáite idir a chosa agus taobh amuigh dá léine níor leor iad i Madison Square. Bhí tearmann sa chathair a mbeadh bia agus lóistin le fáil ar ndóigh. Ach b'fhearr leis Oileán Blackwell. Bhí Soapy mórtasach agus níor thaitin carthanas leis. Bhí rialacha i bhfeidhm sa tearmann. Bhí airgead le híoc. Bheadh air folcadh ó bhun go barr a bheith aige. Bheadh ceisteanna le freagairt. Nó, b'fhearr go mór an príosún. Bheadh príobháideachas aige ann. Bhí Soapy oilte go maith ar mhodhanna leis an saoire sa phríosún a chur i gcrích. An tslí ab fhearr ná béile a bheith aige i mbialann galánta. agus ansin a chur in iúl don bhainisteoir nach raibh airgead aige le híoc as. Chuirfí fios ar phóilín, bheadh sé i láthair bhreithimh agus d'fhéachfadh an breitheamh chuige. Sheas Soapy agus ar aghaidh leis i dtreo Broadway. Tháinig sé fad le bialann den scoth. Bhí, comhairle air, áit a raibh an bia ab fhearr agus an cliantacht mór le rá.

agus i bpreab na súl bhí Soapy ina sheasamh leasmuigh. Bheadh air plean nua a cheapadh. Ar aghaidh leis go siopa geal soilseach. Phioc sé cloch ón talamh agus chaith tríd an bhfuinneog í. Rith daoine ina threo. Bhí póilín ina measc. Sheas Soapy agus meangadh gáire air. Cé a rinne sin? arsa an t-oifigeach go feargach. Nach bhfeiceann tú go ndearna mise é? arsa Soapy. Ach ní raibh an t-oifigeach ag éisteacht. Ní fhanann fir a mbriseann fuinneoga thart timpeall. Ritheann siad leo. Ag an bpointe sin, thosaigh fear ag rith síos an tsráid, siúd leis an chonstábla ar a thóir. Bhí an díomá soiléir ar aghaidh Soapy. Seo an dara huair a theip air. Bhí bialann eile trasna na sráide. Ní raibh sé chomh galánta leis an chéad cheann. Isteach le Soapy gan bac agus shuigh sé. Níor bhfada go raibh a ghoile lán. Chuir sé in iúl nach raibh a thiachóg leis. Bí leat agus glaoigh póilín gan mhoill ar sé. Rug beirt fhreastalaí air agus chaith siad Soapy amach ar bharr a chinn. Sheas sé. Bhí a mhisneach ag teip air. Chonaic póilín an tarlú, gháir sé agus d'imigh sé leis. Ar aghaidh le Soapy go mallchosach. Bhí ógbhean ina seasamh ag na soilse tráchta agus bhuail Soapy suas chuici. Maith thú, Bedelia. Ar mhaith leat teacht abhaile liom? Bhí constábla ag stánadh orthu. Ní raibh uaithi ach an focal a rá agus bheadh Soapy faoi ghormghlas. Ach thóg an bhean a lámh. Cinnte, a ghrá, má cheannaíonn tú deoch dom i dtosach. Ar aghaidh leis an mbeirt, lámh ar láimh, agus an t-oifigeach ag amharc orthu. Ag an chúinne, scaoil Soapy a lámh agus d'éalaigh sé. Ní raibh an t-ádh leis. An ngabhfaí ariamh é?

Lig leis. Chonaic Soapy fear ag ceannach páipéir i stainnín nuachtáin. Bhí a scáth fearthainne taobh leis. Sciob Soapy an scáth agus shiúil sé leis. Lean an fear é. Is liomsa é sin ar seisean. Tá a fhios agam. Scairt ar Phóilín. Tá brón orm arsa an fear, caithfidh gur leatsa é. Tháinig mé féin air tamall ó shin. D'imigh sé agus chaith Soapy an scáth báistí ar leataobh. Bhí sé ag monabhar leis féin ar mhí-éifeacht na bpóilíní. Tháinig Soapy ar chúlsráid chiúin. Bhí sé ag smaoineadh dul abhaile go dtí a bhinse sa pháirc. Chonaic sé séipéal beag agus ceol ag teacht as. Stad sé. Tháinig an fonn chun cluaise aige, iomann a chuala sé go minic le linn a óige. Smaoinigh sé ar a mháthair, ar bhláthanna ar smaointe milse, ar éadaí glana. Cad faoi na smaointe a bhí aige an uair sin? Na mianta? An dóchas? Rith deoir leis. Ba léir gur chaill sé an dóchas i bhfad ó shin. Chuaigh sé le ragairne agus le hól, gan bhrionglóid, gan chuspóir. Laethanta caite gan cúram gan fhreagracht. Ach ní raibh sé ródhéanach. Thiocfadh sé chuige féin. Rachadh sé ag lorg oibre. Bhí sé réasúnta óg. Thiocfadh sé chuige féin. Rachadh sé ag lorg oibre. Bhí sé réasúnta óg. Mhothaigh Soapy lámh ar a ghualainn. Cad atá ar siúl agat anseo arsa an póilín. Dada, ach ag éisteacht leis an cheol. Tar liom. Trí mhí ar an oileán arsa an breitheamh an mhaidin dár gcionn.